gịnị bụ ịgọ ọfọ gịnị bụ ịgọdọ ọfọ gịnị bụ ịgọ mmụọ gịnị bụ ịgọdọ mmụọ n'ala igbo mbọsị bụrụ gboo ịgọ ọfọ maọbụ ịgọdọ ọfọ maọbụ ịgọ mmụọ bụ usoro mmadụ ji enwe mkpebi na-agwa ndị mmụọ na-agwa chi ukwu na-agwa ndị nna nna ya fa ndị ọ believuru na fa nọ ya ndị ọ believuru na fa nọ around na-anụ ife ọ na-ekwu mgbe mmadụ na-ekwu ihe ọ chọrọ ka o mezuo n'ime ndụ ya mgbe mmadụ na-ewepụ ife ọ chọọzi na ndụ ya and na okirikiri ebe ọ nọ o nwere ife anyị na-akpọba ọfọ o nwere ihe anyị na-akpọba ọfọ nke anyị na-eji obi anyị were nwee mkpebi na ọfọ a na ife ihe na-alụlụ anyị ọ dịsịnụ mkpebi ahụ ị nwere wee dokụ n'ọfọ gị wee dobe ọfọ wee sị na onye a bụ aka ji ọfọ mkpebi ahụ ị nwere n'ọfọ ahụ bụkwa ofu mkpebi ahụ ka ị na-enwekwa mgbe ọbụla i jikwu ha ọfọ nwoke ọbụla nọ n'ala Igbo ji ọfọ nwoke ọbụla nọ n'ala Igbo nwere ọfọ maka na mgbe ọbụla nwoke na-anyụ amịrị o ji ọfọ n'aka nwoke ọbụla nwere ọfọ ọ ya ka o ji abụ o nwere ife n'anọ eji were agọ ya eji ekwubi okwu eji were agọ ọfọ eji nzu agọ ọfọ eji ọjị agọ ọfọ eji mmanya agọ ọfọ ịgọ ọfọ bụ ikwubi ife ị chọrọ na ndụ gị ikwubi ife ị chọọzi ka o mee na ndụ gị ị na-agwa ya ndị mmụọ ị na-agwa ya chukwu ị na-agwa ya ndị ị believe na fa ya-emere gị ya ụfọdụ na-eme ụfọdụ adịghị emezu ụfọdụ adịghị emezu ndị adịghị emezu bụ ndị adịrọ na akara aka i bu were bịa ụwa ọ ya ka o ji abụ ị gọcha ọfọ ị sị na nke a mere na nke a emelọ nke a mere na adịghị na your destiny but definitely nke ahụ dị na your destiny ị gọrọ na ọfọ igosi that acknowledgement igosi that nkwenye aha ị kwenyere na ndị ahụ ị na-agwa okwu maka ị ya-ebu ụzọ kwenye na ndị ahụ ị na-agwa okwu na onye ahụ ị na-agwa okwu before ife ahụ ị na-asị meele gị wee bịa na mmezu ọ ya bụ na ị gọrọ ọfọ ọ ya bụ na ị nwere mkpebi ọ ya bụ na ị kpesara mkpesa ọ ya bụ na ị kwubiri okwu no matter ife sọ gị mee n'elu ụwa anụnwa the best thing bụ inwe mkpebi n'ime gị na ife a na aga m enweta ya na ife a na aga m achọ ya na ife a na aga m afụ ya kedu mkpebi ị nwelu ka ị na-eme ka anyị bịa mee o nwere mkpebi ọ bụla ị nwelu iji wee bataba ọdịnala iji wee mebe ife ọdịnala iji wee waba ọjị iji wee wetaba ọjị waba ka ị na-awa ọjị na ọ ka ego ju na akaụntụ gị ka ị na-awa ọjị na ife kwesịrị na m na-eme ka m na-eme ego sorozie ya fine ọ manalile ị na-agọ once chọbagodu ka million dị na akaụntụ gị before ịgọkwa the second one ịgọ ọfọ wụ ife anyị kwesịrị na-eme is our obligation ọ ife i kwesịrị ị na-eme ka ọ bụ o nweghị onye ji gị ụgwọ na ya na ịwara ndị ichie be nna gị ọjị wara onye ụwa gị jee ikwu nne gị jee ikwu nne nne jee ikwu nne nna gị mee ife niile ime traditionally o nwere onye ji gị ụgwọ na imere ife ndị a niile ịchọzie ka ị ga kọwa alụsị mba ị ga kọwa alụsị mba na ị need ego much mana na ị mere normal tradition o nweghị onye ji gị ụgwọ nobody is owing you no spirit is owing you but ọ ya-asụzi ụzọ gị akara aka ga-enwe ike ịchake mmụọ niile nwere ike ị na-ewere gị iwe na-emeda fa through ịgọ ọjị through ịgọ ọfọ gị na fa enwee ike ime gịnị ịnọkọnọta ọnụ ife ahụ iji were bịa ụwa enwee ike ịbịa na mmezu ekenekwa m ụnụ voice of icheoku remains my name